Wow, wow, wow, wow. Hi, guys, it's me again, Nesta, the black teacher. Um, today, I want to explain something zimene anthu ambiri tikufunsa zokhuzana ndi conflict imene ikuchitika pakati pa uh, America, Israel and Iran. Ambiri mwafunsa ndithu amene mumakonda kapena amene mukuimvera chisoni Iran mwafunsa ndithu kuti Chifukwa chani uh, Russia and China amene ndi anzake a Iran ya amene ndithu ali limodzi mu BRICS, ndi chifukwa chani palibe amene waonetsa chidwi choyithandiza Iran kumenya nkhondo? Okay, eh, ndofuna mumvese pamenepo eti palibe, palibe um, chifukwa chani palibe amene waonetsa chidwi kuti ayithandize Iran

Russia ndi China onse azuzula ndithu kuti izizi ndi zolakwika munjira ina iliyonse ndithu kupanga target tsogoleri wa dziko lina ndikukangomupha choncho ndi mabomba mwadala osatinso mwangozi iyayi kuchita kumupanga target kukamupha ee zonsezi ndi zinthu zotani zoyipa alankhula ku United Nations Security Council anaitanisa emergency meeting, Russia ndi China anaitanisa emergency meeting koma zonse zangothera pakamwa zolankhula zolankhula eti. Tamvanso kuti Iran itatseka the strait of Hormuz or Hormuz that strait kumene kumachokera mafuta onse ochokera ku middle east amadusa ka kolido kameneka makamaka mafuta ambiri amakhala opita ku Asia, Japan amakhala obwera ku China, opita ku Singapore, South Korea amadutsira kumene kuja. eh, titamva zoti iran yatseka tamva china ikupempha iran eh, tamva iran ikunena kuti ma ships a china alola kudusa eh, eh, tamvanso lero kunena kuti ship ina ya china yadusa ndithu ndi maflag a china yadusa sinachitidwe kanthu eh? why okay okay tibwerere ku first question yonena kuti why china ndi russia sanathandize iran osakuthandiza iran kumenya nkhondo kujoyina nawo ndi kukamenya nkhondo uh, yankho ndiyonena kuti ubale wa china russia eh, ndi iran anachita kusayinirana ubale umenewu ndi wa strategic cooperation eti strategic cooperation ndi kuthandizana mu zinthu zosiyanasiyana bi- za economy eh, sharing zinthu za defense intelligence kaya ku- kuthandizana ma training kupanga ma training limodzi komano sanasayinirane imene imadziwika kuti Defense Treaty. Mwamvetsa? Eh, alibe Defense Treaty. Sanasainirane ya Defense ya Partnership. Mayiko amene amapita kukamenyera limodzi nkhondo amasainirana ndithu Defense Treaty kuti ife tikakufera inuyo, ife tikafa kumenyera inuyo. Eti imene imakhala Defense Treaty. So Iran inalibe Defense Treaty ndi Russia, inalibe Defense Treaty ndi China. Ndi chifukwa chake China singatenge asilikali ake ankhondo kuti azikamenya m'malo mwa Iran. And if you didn't know that, now you know. Um, ti, let's look at tiyang'ane North Korea. Mwaona North Korea yatumiza asilikali ake kukamenya nkhondo ku Russia. Uh, ambiri aphedwa kumene kuja mwaona mtsogoleri wawo akuwalandira akuwamangira zinyumba mwaona um, Russia ikuwatumiza ku zipatala zabwino chani eti anyway Russia ndi North Korea anasainirana defense treaty. Padakali pano kungoti America ipange attack North Korea, Russia according to treaty ija akuyenera kupita kukamenya limodzi. Attack ya North Korea ndi attack ya Russia. Pali that partnership. Eti? Eh. Ndi chifukwa chake eh, mayiko ena amatha kupita kukamenya limodzi nkhondo, ena sapita. Imangokhala kuti anali ndi cooperation kapena partnership yonena kuti adzithandizana mu zinthu zosiyanasiyana uh, i hope ndafotokoza momveka eti zamveka eh so iran ili yokha ngati ili ndi mapartner ndi ajena hezbollah eh, ya ajena hezbollah eh, ya ndiye ndi mapartner ake eh ndi chifukwa chake uja akupempha ena kuti iyayi mwina muslim countries tithandizeni kuti iyi ndi attack on muslim countries tikamenye tonse monga ma muslims Eya komano that's not an agreement yonena kuti you attack one Muslim tiye tikamenye tonse it's not an agreement so I hope mwamvetsa pamenepopo ambiri amene mumati where is Russia where is China yeah imene mumayenera mukhale ndi defense treaty defense eh, cooperation ndithu yoti mwasayinirana cheers